kamalen nin ye mun y'i bolo baba kɔmandan sɛ kɛ sɛ nin bɔ min ne y'a minɛ tu de kɔnɔ a tun bɛ ka boli boli n bɛ ka taa a tigi de ɲini e y'a bɔ tu kɔnɔ e ta don wa ɛ ne y'a minɛ tu kɔnɔ yan fɛ a tun bɛ ka boliboli n bɛ ka taa a tigi de ɲinin k'a d'a tigi ma tigi ko t'o la bilen o i ta tɛ fɛn min ye n'i y'o minɛ o bɛ wele cogo di de sonyani de don nka ne ta in t'o ye ne bɛ k'a tigi de ɲinin ne kan t'i ta ma o dafasagɛlɛya kɔni yan ɛ n'i ma se o la i tɛ sonyali kɛ o awɔ i bɛ zon minɛ a b'a bɔ kun na a b'a fɔ k'ale tɛ n dalen b'o la minɛ nka ɛ i bɛ bɔ min fɔlɔ de ne bɛ bɔ cɛrino fɛ yen karamɔgɔ cɛrino aa donc e ye diinɛ kalanden de ye awɔ ah o sɔn ka nɔgɔ e ne ko diinɛ la o n'i ye suɲɛli kɛ sariya jumɛn de ka kan ka boli i kan an ka karamɔgɔ ka fɔ la i bolo ka kan ka tigɛ nka o k'a sɔrɔ fɛn nafamabaw de don i tɛgɛ ka kan ka tigɛ nka o k'a sɔrɔ i ye fɛn nafamaba suɲɛ awɔ suyɛnli ba tɛ suyɛnli la ayi siga kɔni t'o la maa min ye sɛfan misi ka na jalati suyɛn i laban bɛ misi suyɛn ayi o siga foyi tɛ ne la wa n'i ye suyɛnli kɛ e yɛrɛ m'a fɔ k'i tɛgɛ kan ka tigɛ wa ɔ sariya bɛ boli i kan ne ma suyɛn o o ma se kuma la bilen o e kɔni e bɛ minɛ sariya bɛ boli i kan baba kɔmandan i ka sɛ minɛ kɛ ayi ne ta ko t'o la bilen o

ee madu o don cɛ fila tun bɛ ɲɔgɔn na kare kun na yen kare kun na o y'a sɔrɔ kelen bɛ k'a fɔ dɔ in ye ko ne tɛ siran mɔgɔ ɲɛ koyi ne tɛ siran mɔgɔ si de ɲɛ dugukolo in kan ale y'i to o kuma la o bɛnna ni ba cɛkura de tɛmɛtɔ ye ba cɛkura kolokalatigi awɔ o bɛnna ni ba cɛkura ye ba cɛkura sinnen ka na ka cɛ tɛgɛ minɛ a la k'a f'a ye heyi siran mɔgɔ ɲɛ mɔgɔ man ɲi siran mɔgɔ ɲɛ mɔgɔ man ɲi a y'a fɔ fo siyɛn duuru cɛ bolonkɔni duuru in bɛɛ lajɛlen na ko cɛ k'i tɛgɛ yɛlɛ ii a ma se koyi aa buba cɛ tɛgɛ kurulen de tora ten i yɛrɛ bɛ kuma ko siminden i ni ala cɛ mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ bolo kuru han k'a fɔ ko k'o dayɛlɛ o bɛ dɛsɛ k'o dayɛlɛ a filɛ

an bɛ ɲɔgɔn bila yan ee n bɛ sɔn i ka fɔlen ma nka an b'an kale ɲɔgɔn ye k'an kale ɲɔgɔn ye ne ka kɔnɔ ninnu kan n bɛ sɔrɔ ka k'i muso ye n sɔnna fɔlɔ i t'a fɔ mɔgɔ si ye ko ne ye sogo mayɛlɛma de ye n t'a fɔ mɔgɔ si ye k'i ye sogo mayɛlɛma ye fila mhm. i tɛ donsoya kɛ tuguni fo k'i sa eh, najɛ n sɔnna fo ka n sa n tɛ donsoya kɛ saba an tɛ ɲɔgɔn janfa fo ka n sa n t'i janfa sisan n kɛra i muso ye hakɛ to i ka sabali ne yɛrɛ m'a dɔn fɛn fɛn ye ne bila nin na latigɛ de ye ne sɔrɔ ne nimisara ne bɛna kɛ jugu sago ye i ma kɛ jugu sago ye wa i tɛna kɛ jugu sago ye nka n ma jigi i la mɔgɔ bɔ man di janfa kɔnɔ Sango i jigilamɔgɔ ka janfa n bɛna layidu kelen ta i ye fo k'i sa i bɔɲɔgɔn si t'i dan nafolotigiya la sanu filɛ Coupé. Aa kamalen bon kumandan sabali sa n makoto sabali kuma tɛmɛra o i kɔni i ye sonyali kɛ sariya bɛ boli i kan ne kumandan de y'o fɔ aw ye n ko a ka kuntanko fɛn o fɛn bɛ yen n ko n bɛ fu siri a bɛɛ dan na n b'i ɲininka de sisan i b'a fɛ de n k'a k'a jima ye n'o ye ka fini biri i kun na k'a tigɛ ka bɔ yen walima n'i b'a fɛ de n k'a k'a gabakuruma ye n'o ye k'a tigɛ i ɲɛ bosolen ɲɛna ne t'a fila si fɛ a fila si aa a ti ɲɛ kɛli kɔ ee baba kumandan ee ni cirilen b'i bolo yan bese b'i bolo o ka di a man a man di walahi a man di ne bɛ caburu dɔn karamɔgɔ cɛridu ka kalanden ɲɛnamaba o silamɛ belebeleba a ye mun kɛ samuru a ye suɲɛni de kɛ ee a ma ko kɛ dɛ suɲɛni man ɲi ni mɔgɔ ye suɲɛni kɛ dɔrɔn sitanɛ de donna a farikolo la bese di ne ma ne bɛ sitanɛ tigɛ-tigɛ ka bɔ a fari la sa bese di yan Isa e ka sabali ɛɛ sariya b'a fɔ de k'a fɔ ni mɔgɔ ye suɲɛni kɛ k'a bolo tigɛ ɔ bese di yan kɛ ne b'a bolo tigɛ sisan o Bon o kumandan kan'a lamɛn dɛ naloma don a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ naloma de don a n'a a la kan'a kɛ sa Isa i da de sa kan'a kɛ be bese dajɛ sisan sisan poème di kuma tɛ mun po de bi kɛ a man jugu yɛrɛ n be suɲɛni yɔrɔnin dɔrɔn de tigɛ ka bɔ i la a n'o kɛra i yɛrɛ bɛ lafiya sisan sabali sa Isa kan'a kɛ Kɔmanda y'a bolo tigɛ kɔmanda y'a bolo tigɛ kuma t'an kun ko ne k'a bolo tigɛ o kɛlen ne bɛn'a tiɲɛli yɔrɔnin dɔrɔn tigɛ ka bɔ a la A- hali a ma juguya yɛrɛ a ma juguya a tiɲɛli yɔrɔnin dɔrɔn mais mon commandant oui ne tun b'a la ɲɛna n k'i bɛ ka cɛ nin bagabaga de i y'a bolo tigɛ yɛrɛ de koyi kosɛbɛ sariya de bɛ boli a kan mon commandant e yɛrɛ kɔni b'a dɔn jamana ma sɔn wale min ma e filɛ k'o de waleya nin o wale n y'a kɛ n bɛ n jɔ n'a ye aw ko di mm, mon commandant tiɲɛ na i ye commandant ye o bɛ bɛn kɛ nka damatɛmɛ wale dɔw bɛ yen olu fana man ɲi dɛ i ye isa naloma min bila k'a bolo tigɛ i b'a dɔn a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ ah, ne de kan ka mun kɛ aw b'o fɔ ne ye sa kɛ n y'a kɛ bi n y'a kɛ sini jamana ye bonya min ta k'a da ne kan ka ne kɛ kɔmanda ye o danaya fo n k'o jɔyɔrɔ fa cɛ o cɛ ko i bɛ don n'o cɛ walima k'i b'o bali n b'o tigi tereke cɛ si tɛ se ka n bali o la ne yɛrɛ ko ten assalamu alaikum karamɔgɔ wa alaikum salam baro a ni ce nba ee karamɔgɔ kɔmi mangoro ka d'i ye ne natɔ ka bɔ kungo la ne ye mangoro den damadamanin kari n ka n'o sama e ma aa tiɲɛ na nin ye mangoro den ɲuman ye mangoro ka di n ye kɔsɔbɛ taa a bila so kɔnɔ awuzu bilayi mina sitani rajim ɛ eh, mun y'i sɔrɔ kɔmanda ye ne bolo tigɛ ha mun na ne natɔ ka bɔ yaala la soforokun na ne ye sɛ dɔ ye n ko n bɛ sɛ minɛ ka taa a tigi ɲini a fana ye ne minɛ k'o y'ale ka sɛ ka ne bolo tigɛ ɛɛ eh, ala n'a kira ɛɛ eh, ala ta ala ta sɔgɔ na na na ɔhɔ na awuzu bilayi mina sitani rajim